Dia dhaoibh a chairde, seod é an chéad iarracht stíleanna i Word a mhíniú daoibh agus chun é a mhíniú daoibh scaití bíonn sé níos éascaí rudaí a fhoghlaim má léirítear an bealach mícheart le rud a dhéanamh agus ansin an bealach ceart. So sa gcéad chuid den chlár seo tá mé chun léiriú daoibh conas a thugann daoine faoi doiciméad a chur le chéile. agus i ndáiríre ní hé an bealach is fearr le tabhairt faoi, go háirithe más doiciméad fada atá ann. Tá tú in ann fáil away leis, más litir atá, leathanach nó dhó, nó meamram sciopthaí, ach má tá tú ag cur rud éigin ar nós tráchtas le chéile tá sé i bhfad níos éascaí an formáidiú a bhainistiú ón tús. agus chun é a bhainistiú i gceart ón tús, níor mhór duit a bheith ar an eolas faoi stíleanna i Microsoft Word, i MS Word, mar sin. Seo an bealach amantaí a thugann daoine faoi doiciméad a chur le chéile. Cén fáth, ar dtús, ceann de na chéad cheisteanna a chuirfinn oraibh ná, cén fáth i gcónaí nuair a osclaíonn tú doiciméad i Microsoft Word go n-osclaíonn sé i Times New Roman, méid 12, gan bold, gan italics, gan líne faoi, agus an fáth go n-osclaíonn doiciméadaí i Times New Roman 12 i gcónaí agus iad líne ailínithe ar chlé ná go bhfuil tú cheana féin ag plé le stíl i Microsoft Word, agus go hiondúil, go leor daoine, ní bhíonn siad ag plé riamh ach leis an stíl seo, agus an stíl a thugtar air seo ná Normal. Now, tá na stíleanna luaite anseo thuas ar chlé ar an mBarra Uirlisí, agus mar a fheiceann sibh, tá cúpla ceann difriúil, Heading One, Heading Two, Heading Three, ach an ceann. a bhíonn ann i gcónaí nuair a osclaíonn tú doiciméad i Microsoft Word ar dtús ná normal, agus is é sin Times Roman, Times New Roman 12. Agus an rud a dhéanann daoine ná tosaíonn siad amach ag úsáid normal agus ansin cuireann siad a roghanna féin ó thaobh formáidiú i bhfeidhm ar normal, ar nós mar atá á dhéanamh a'msa, é sa lár, eh, cló trom, eh, méid a 20. d'fhéadfaimis fiú é a dhéanamh níos mó ná 20, 26, abair. Agus ansin tugaim faoi deara, tá sé sin ró-mhór, so athróidh muid Tá sé imithe, tá sé imithe ualach.

16. Agus seo mar a d'fhéadfadh roinnt agaibh atá ag éisteacht le seo, seo mar a d'fhéadfadh siad a bheith ag tosú ar thráchtas. Agus tá sé sin rómhór, so athróimid é sin go dtí 14. Agus déarfainn cuirfidh muid 1.1 scaití freisin le haghaidh tráchtas. Anois táim ag iarraidh an corp, nó déanann sé sin, so táim ag iarraidh corp an tráchtais, so piocfaidh mé ceann eile b'fhéidir, Georgia anseo, 12. Agus eh tá sé fós ar chló trom so caithfidh mé fáil réidh leis ansin, so eh. So, em. níl mé chun mórán a scríobh. Agus leanann sé ar aghaidh mar sin. Just cuirfidh mé cúpla isteach cúpla líne le go mbeidh Alt líonta suas. Now i dtráchtas amantaí ansin beidh tú ag rá eh, beidh tú ag tabhairt tagairt go duine eicínt so eh, ansin beidh tú ag iarraidh go mbeidh an ráiteas sin i stíl cló eile agus amantaí eh, eangaithe istigh, so conas a thugaimse faoi sin, bhuel is féidir indentation go, b'fhéidir centimeter a chur i bhfeidhm agus go mbeidh sé sin i bhfeidhm ar thaobh láimhe deise, cuirim isteach haon centimeter amháin ar an dá thaobh, so céard a deir. Agus tugaim faoi deara nach bhfuil an cló sin i gceart, so b'fhéidir go n-athróimid go dtí Arial, b'fhéidir, an uair seo, agus méid 10. Agus tá níl sé ba cheart go mbeadh sé amuigh as féin. agus ansin tá tú ag dul ar ais go dtí an cló a bhí agat, so caithfidh tú dul, caithfidh tú fáil réidh leis an, an mór an anró atá anseo, caithfidh mé dul ar ais go dtí 0 agus 0 agus tá mé fós ar Arial, so caithfidh mé dul ar ais go dtí Georgia, 12 agus leanann sé ar aghaidh mar sin go dtí go mbeidh amantaí rud a dhéanann daoine ná chun an formáidiú a choinneáil déanann siad rud a chóipeáil copy and paste agus tabhair faoi deara gur aithin word gur 1.2 an pointe seo so agus leanann tú ort. Now, ní hé seo an bealach le tabhairt faoi, go háirithe doiciméad fada. Tá chuile shórt á láimhseáil againn ag úsáid normal, tabhair faoi deara thuas anseo normal plus Verdana. normal plus Verdana 16. Ní cheart go mbeadh muid á láimhseáil seo an bealach seo ar chor ar bith. Now breathnaíonn sé ok ach nuair a thagann sé go dtí an staid go bhfuil go leor leathanaigh istigh agat feicfidh tú go leor fadhbannaí agus beidh go leor anró ag baint leis. Má dhéanann tú an bealach atá a bheas á léiriú sa gcéad scannán eile, Beidh tú in ann rudaí ar nós clár ábhair uathoibríoch a ghiniúint, tagairtí a ghiniúint agus go leor rudaí eile tríd an rud seo darb ainm Stíleanna. So, breathnaigh, más é seo an bealach a chuireann tú doiciméad le chéile, breathnaigh ar an gcéad cheann eile le fáil amach faoi bealach níos fearr.